Kuno ku Balandiwo nkhani ya ufiti idavuta. Makolo a Nankhoma amadana ndi malume a Nankhoma. Amati iwowo ndi omwe adaloza a Nankhoma. Makolowa amati ana awo omwe adamwalira a Nankhoma asadamwalire adakonzedwa ndi malumewa. Zinthu zidafika povuta tsiku lachitatu pambuyo poikidwa a Nankhoma m'manda. Tsikuli mayi a Nankhoma adaphika chakudya kuti ine ndidye. Enakewo amati, Bambo mulowe mugowelo kuti mukaone madeya opanda ndiwo. ntalowa ndinapeza kuti inali nsima yoyera ndiwo zake zidali nkhuku yoti inali pamazira idadza m'mbale mafuta ali noninoni koma ine sindidadye adadya mlamu wanga wang'ono otchedwa bodza iye adadya moononga adachita kuvulira malaya nayo mimba yake idanyezimira chifukwa cha thukuta koposa muyeso atamaliza anachokapo kupita panja kukasewera Posakhalitsa amuna awo adabwera kuchokera koyenda. Bambowo adaonetsa nkhope yaukali. Bodza ali kuti? adafunsa bambowa. Ankhoma, musandikalipire. Iye okhala mwana wamamuna simmayenda naye, adatero mayiwa modandaula. Kumeneko ndikuyankha? Nkudziwa wamulekerera kuti apite kwa malume ake. Ndikudziwa anthu awiriwa chichewa chawo nchimodzi, adatero atate a Nankhoma. akazi awo adawayang'ana modandaula ndipo adati ankhoma mwati chiyani nkamuonako ndimponda mpaka mtima wanga uphwera pa iye mpondeni ngati sakumva nanga ine ndingatani mudzimuuze kuti akazowera amalume ake amugawira ufiti kuti atimalize pamudzi pano ankhoma ndimuuze mwana asankhe mbali ya achibale zoona osandiuza zimenezo ndi ntchito yanu wayambanso kuchita mwano mwana ameneyi ankhoma mukudziwa ndimanena mwana wanuyu wangokhala osamva akangondimvera lero ndiye kuti zinthu zasintha musandiuze za mkutu ndidakuuzani kuti kuchita zabwino ndi baibulo la moyo wathu koma simumva mungokhala ngati bodza amene tsopano mwaputa mavu nanga anawa tidzibereka kuti tidzipereka ku msonkho kubereka kovutaku ankhoma adapitirira kuwakalipira akazi awo nayo nkhope yawo idapitirira kuopsa izi zidandisowetsa mtendere pakhomo pawo pa nthawi yomweyo ndidachokapo ndidapita pa nyumba pa malume ake anankhoma yomwe idali pafupi ndi ya makolo anankhoma makolowo atandiona sadasangalale koma ine ndidayenera kupita kuti mwina pathupi pa malumewo ndikadapezapo chomwe anthu ankaona ine osachiona makamaka ndimafuna kukaona nyota za ufiti mtundu umenewo udasamukira kumeneko kuchokera ku mudzi wina kuchikwawa uku mpafupi ndi kwa berewu mu chaka cha 1945 malume anankhoma atabwera kuchokera ku nkhondo adapeza zinthu pamudzi pawo zili pwerekete maliro amaoneka tsiku ndi tsiku nthawiyi nkuti otsatira achikanga akumvetsa kuti nthawiyi nkuti otsatira achikanga akumwetsa anthu mchape kuti alange mfiti koma zimalephereka polewa zimenezi adasonkhanitsa mbumba yawo yonse ndi kuyiwuza za msamukowo palibe adasala popeza amapita ku mangochi dziko lopanda ufiti Atafika kumeneko adamanga pamalo pawo okha nkutcha mudzi wawo dzina lawolawo. Posakhalitsa mudzi udakula, ndipo anthuwa sadaiwale zina ndi zina zomwe ankachita kumunsi kwa Shire. Mayi a Nankhoma adalowoledwa ndi a Nkhoma. A Nkhomawa ndi amene adayenera kudya ndalama zimene Nankhoma akadalowoledwa nazo. Kungoti ulamuliro wa ana onse udali m'manja mwawo. poti nankhoma adatsala pang'ono kulandira maphunziro mapepala ake amaphunziro a ukachenjede ichi chikadakhala chuma chawo chapadera malume anankhoma poona kuti chemwali awo ndi amuna awo adali m'mudzi mwawo amapanga zionetsa kuti mudzi ndi mbumba yonse ndi zawo kukamba kwanga ndi malumewa kudathandiza kudziwa zambiri adati atayitchula okha nkhani ya ufiti ndidawafunsa maganizo awo pa za ufiti mnyamata uyenera kudziwa kuti ufiti ulipo adatero akuluwa mosekerera uku ndikuwayang'ana modabwa ukudabwa wayesa nkhondo ya amalinyero tinkamenya mwachibwana timayenera kuzama kuti chipolopolo chikamabwera chikuphonye chipolopolo chimaphonya munthu sudaone eti mankhwala ake tinkawatenga ku chiradzulu kwa munthu wina wake amene anali ozama pa nkhani ya mankhwala azisamba ndi matsenga matsenga koma iwe ukusewera eti akadakhala si matsenga ine nkadachoka ku chikwawa nkupita ku chiradzulu kukamuona popanda pake nanga simunkatsata matsenga kuti muwaveke adani chimdima iwe sadali matsenga udali ufiti umadziwa matsenga sasiyana nkuchiritsa munthu pakadali pano pasadapite nthawi munthu uja nkuyambiranso kudwala ngakhale asing'anga onyenga ndali nditawaonapo sindidafune kuyankha ndimaopa kumpatsa mkuluyu matama Nthawiyi nkuti akundiyang'ana ndi phuma ndipo adapitiriza kuyankhula nkuti, Paja dzina la munthu wodabwitsayo timati ndani? Limayamba ndi m- m- namaso. Onamaso? Monamaso. Ah, koma maso adalipo. Anthu adamupatsa dzinali chifukwa choona zodabwitsa ndi maso awo. Paja timati munimaso? Ndaiwaliratu poti papita nthawi. koma inu muyiwale nkhaniyi chifukwa si ya ufiti ndi ya matsenga kaya timati muna maso ndayiwala dzina lija eti ndi ochepa amene angakumbuke za mu ma 1940 koma mudzi wake ndimaukumbukira timati gomani udayandikana ndi mudzi wa liwengwa ta likoswe ku chiradzulu ndatchula kuja kutero? Eee! Chaka chimenecho ndidali ndi ziwengo ndiye kuti ndizikumbukira. Zidali zosowetsa mtendere. Asing'anga onse adalephera kundichiza koma munthu wodabwitsayo adandichiza ola limodzi. Ndiye osaiwala? Koma iwe, ndingaiwale? Zinali zochititsa chidwi. Liwengwa, Ehee! Ukutchula bwino, enaake amatero. Umadziwako? ayi koma iwe mkulu amene amatha kupita ku nyanja ya kuzomba nkukatenga nsomba mukanthawi kochepa nsima ili pamoto musandiuze iwe pobwera amapeza nsima ija sadachite kanthu phala nkutokota komwe lisanati kanthu ine ndidadye nsima ndi nsomba zimenezi iyayi zoona ndipo iwe zonse zinkachitika zidali zopatsa chidwi osakhala monga mmene ukuganiziramu. Nthawi imeneyo mtsikana angatamike kukana mnyamata iye amathana naye. Amayi, amamupha? Ayi! Amamutumizira ntchentche! Ya chiyani? Kuti imuulukire pathupi pake. Ikangotero apo ndiye kuti mtsikanayo watheka. Dzuwa silimalowa mtsikanayo asanavomere chibwenzi. Ndiye zamatsengadi. Nanga pamenepa padali chikondi? Si udali ukapolo ndi thangata limeneli? Mkuluyo adandiyang'ana motutumuka ngati adamva kuti nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi yayambika. Iwe uli ndi chibwana eti? adandifunsa mokalipa ngati nkhuni zosauma zikaikidwa pamoto uku akundiyang'ana monyoza. Ukadadziwa kuti mankhwala a mkuluyo adali mtetezi wa mudzi wathu Chiwawa sukadatero. Mukudziwa kuti ndingadziwe zinthu zomwe zinachitika ine ndisanabadwe? Apa tsopano ukunena. Mu 1945 n'tabwera kuchokera kunkhondo ndidapitako ku Chiradzulu kukamuona mkuluyo. Ulendo uno ndimafuna kukatenga chipolopolo chotsirikira nacho m'mudzi wathu, koma ha! Chisoni. Bwanji mukuoneka okhumudwa? Ndidayenera kutero chifukwa n'tapitako ndidapeza kuti Mulungu adamutenga. Paja mwati anali mfiti nambala wani? N'zozodomwa afiti onse adamwaliranso?